awa ndipo mzimu wanu utifungatire mu dzina la khristu yesu amen Amen. Mpingo. ine ndikulandireninso nonse mu dzina la yesu khristu Ah, madzulo ano ndayimadi pano kuti ndichitire umboni Ah, tiye tilole kuti mulungu atisamalire m'kamvedwe ndi kutchereza khutu mokwanira mpaka titapeza chimene mulungu watisonkhanitsira pa malo ano Ah, mnzanune ndikuchokera kutali kwa dziko lapansi ndiye kuti tiphunzire zambiri ndi kudziwa zambiri zimene zikuchitika ku dziko lapansi ndipofunika kuti mundilole mumkumano uno ndifotokoze chimodzichimodzi mpaka pamene msonkhano uno udzathere umboni kuti ndiuyambe pano ndiye kuti tonse tiudikirire mpaka uthe ndi masana kutacha ndithu chifukwa ndi wautali ndiye ndizidulako kudulako potsata nthawi so tamvanizi ineyo ndaima pano dzina langa ndine twaibu ahmadu hamidi ali koma musataye mtima iya kuganiza kuti mwina pabwera msilamu ayi ndikunena pano ndili pakalasi mu mpingo wanu choncho musataye mtima ayi ameni koma mwina munthu akamva dzinali amafuna kumvetsa kuti nde nchifukwa chani chifukwa chipembedzo chilichonse ndi mtundu uli ndi mayina ache ndiye munthu kungomutchulira dzinali mwachidule amafulumira msanga kuganiza ndikupeza kuti ndiye kuti munthuyu ayenera kuti akuchokera ku chipembedzo cha chisilamu ndikuvomereni makosana umboni wanga ndiufotokoze koma mouyambira pansi chifukwa tiyamba lero mpakana pamene tidzamalize pa nthawi imene tizipatsidwa monga ndafotokoza kuti dzina langa ndine twaibu ahmadu hamid ali mpingo mumve izi munthune zoona ndi kuchokera ku chipembedzo cha chisilamu koma ndayima pano mu umboni wanga ndikupasani kayendedwe kamene ndayenda kufikira mpaka pamene inu ndi ine tikukumana lero munthune ndayenda mu zipembedzo zitatu zikuluzikulu za ku dziko lapansi mwina simudziwa mudziwe kuti dziko lonse lapansi zipembezo ndi zitatuzo basi chipembezo choyamba ndi chipembezo chimene chimatchedwa kuti chikhirisitu mmene muli zipembezo zonse za chikhirisitu pamene chipembedzo chachiwiri ndi chipembedzo cha chisilamu mmene muli zipembedzo zambiri pafupi 14 zimene zimabwera kumbuyo kwa chisilamu chipembedzo chomaliza ndi chipembedzo cha satanic worship ndiye mukundiona ine ndapembeza zipembezo zonse ziwirizi chachitatu chikhirisitu mmene mu chikhirisitumu ndapezamo seventh day kumene ndausa lero tsono kufotokoza kwanga ndifotokoze zipembezo ziwirizi zakumbuyozi chisilamu ndi chipembezo cha sataniki ndizo zipembezo zimene ine ndapembezamo ndiye koyambirira ndi ku chisilamu chifukwa munthune ndinabadwa mu mtundu wa chiyawo ndipo ku chiyawoko ndine mchawa ndithu kuchoka pamenepa monga mtundu chipembedzo cha mtundu wa chiyawo kwambiri ndi chipembedzo cha chisilamu ndiye ine ndabadwira mu chipembedzo cha chisilamucho kotero kuti makolo nditakula kamwana kocheperapo yapa anayamba kundipitisa ku chipembezo cha chisilamucho ndikuyamba kundiphunzisa ndiye ndimafuna kuti inu mumve izi kuti mmene ndayima pano ndilankhule moyerekedwa kuti munthune sinali msilamu wamba koma chichewa chimenechi muchimvesese tikati msilamu wamba tikutanthauza kuti ku chipembedzo cha chisilamuko kuli magulu awiri a anthu opembeza kuli awamba ndiye kuli amene sawamba awamba chifukwa awambawa amakhalako chifukwa chakuti chipembedzo chipobwera ku dziko lapansi cha chisilamucho chinabwera mchinenero cha arabic kotero kuti ena mmenemu samamva za chinenerocho pamene ena amamva ama amene amamvawo ndi amene sakhala awamba sono mchipembedzomo kuti iweye usakhale msilamu wamba umafunika kuti upange zinthu zimene ine ndinadusamo choyamba ndichi ine ndinaphunzira maphunziro a chisilamu maphunziro oyamba amamtenga munthu pansi kumubweresa pa levulo yoyamba imene amakupasa taito yonena kuti iweyo ndiwe mwalimu mwalimu ndi munthu amene amakwanitsa kuwerenga chinenero cha arabiki koma sangakwanise kuchitanthauzira kazikumveka zimenezi ndikuti levo yoyamba imene ndidafika ine ndi imeneyo ukachoka pamenepa gawo lachiwiri umafika pa shehe shehe amakhala munthu amene amakwanisa kuwerenga qur'aniyo kuwerenga chinenero cha arabikicho komanso kutanthauzira ndiye amamutcha kuti shehe kazikumveka zimenezi titachoka pamenepa pali udindo wina udindo umenewu umatchedwa kuti mufti mufti tingamtenge ku sukulu zathu za dziko ngati lecturer ndi wosiyana ndi mphunzisi kazikumveka kaya iyeyi ndi wokonza tolakwika timene wapanga mwalimu ndi timene wapanganso shehe mufti amakonza timeneti kazikumveka zimenezi mwachisanzo nkadakhala kuti ndikuphunzisa tayang'ana uko ndiye kuti nkadatenga choko kuti ndikuwuzeni kuti ndalemba chonchi pamu aka ndi aka ndikakaphonya mufti amadziwa ali panja mmene ndanenera mawuwo mwachisanzo munthu kumuuza kuti tatchula dzina langa inuyo mutchula kuti twaibu mufuti adziwa kuti amene watchulayo waphonya timadontho tiwiri kuti apange twaibu kazikumveka kaya ndiye kuti mufuti ndi wokonza tinthu ngati timeneto ndiye kuti ine pa umufuti ndidafikaponso zikumveka kodi mpingo kuchoka pamenepa pali udindo wina umene umaupeza mchisilamumu koma suupeza chifukwa chophunzira kwambiri ayi tamverani mchipembedzo cha chisilamu muli malamulo 5 eni akewo amati nsanamira 5 zimene zimampanga munthu kukhala msilamu weniweni ndipo ukakwanisa zinthu 5zo ku chisilamuko ndiye kuti kumwamba kwa asilamu iweyo ukalowa kazikumveka zimenezi now pa zinthu 5 izo chimodzi mwa icho ndikuti msilamuyo asanamwalire pa moyo wake kamodzi apite ku meka kazikumveka zimenezi ndiye ukapita ku meka nkubwerera ndiye kuti ngati wakaponda pameka pamekapo kwakangoponda ndikuzungulira chimene chimatchedwa kuti kaba ndikhulupira chithunzichi mukuchiona mukuona ngati kabokosi apa kameneka kulankhula molakwa ndinganene kuti ndi mmene mumakhala mulungu wa asilamu amakhala mmenemu chifukwa ndikunena mawu amenewa ngati muli msilamu kanthu kameneka kamapezeka ku saudi arabia ndipo mmene ndayima panomu ndiye kuti saudi arabia ili uku kazikumveka kaya now ngati mukufuna kupemphera mchisilamumo ndipo mukufuna kuyitana mulungu kuti akuyankheni mukapanga mistake osayang'ana kukabokosi aka pempherolo silimveka ndi chifukwa chake mukapita dziko lonse lapansi pamene mumapeza kuti pali mzikiti mumapeza kuti apadunula pali ngati kamimba kumene kumakhala shehe kamene kaja kamimba kodunulaka simuzakapeza katayang'ana uku sikamapezeka katayang'ana kwina koma kuti mwa njira ina ndiye kuti mulungu wawo amakhala muti chifukwa mukapemphera mutayang'ana kwina pempherolo silita ndiye kuti mulunguyo amachita chotchera ngati antena kuti yankho lita lipezeke kazikumveka izi ndi wosiyana mulungu amene ndi yehova chifukwa yehova taonani pano pa tchire pemphero akhoza kumva mutha kuyang'ana kuti pemphero amva mutagona koma uyu mukafunse silizamveka pemphero la chisilamu kwa mulungu ala pokhapokha mwayang'ana kuja ndiye ukakapita nkukazungulira ka 7 kameneka kamatchedwa kuti kaba ukabwerako dzina limasintha amayikapo alahaji pamwambapo kazikumveka kaya ndiye ine ndapita maulendo osatsikira pa 7 ndiye kuti ndine alahaji basi zikumveka eti moti mchibwana mupanga munochi kumati a twaibu a pamakhala alahaji pamakhala alahaji pamwambapo kodi zikumveka izi so umene udindowu sumaupeza chifukwa cha maphunziro koma mthumba chifukwa kufikira chaka chimene ine ndimatuluka chisilamu tikiti kukafika ku saudi arabia ya ndege inali pa 110000 tamverani ndi asilamu angati amene adakwanisapo mfundo 5 imodzi mwa iyo kupita ku Meka amene ndi amphawi mtaunimu mupeza kuti ndiye kuti chipembedzochi anthu ena alipo awamba awamba ndi osaukawo chifukwa sanakwanitse zinthu zinga malamuloso a chisilamu amati ukaphonya limodzi ndiye kuti waphonya cha nanga osauka akuzunzikiranji chifukwa ku Meka ndiye kuti sadataniko sadapiteko so udindo umenewo ndiye kuti umaonjezeka ndiye kuti udandionjezera ine kuchoka pa mufti paja kodi zikumveka zimenezi tatcherani khutu pa kanthawi katsalaka mumve izi sopano ukachoka pa udindo umene wa alahaji udindo wina umene ndi woopserapo amautcha kuti sulutani kodi zikumveka zimenezi ndiye tikayamba pamenepa ndiye kuti tsopano tikuyambapo kufotokozera mwina ulendo unsewu tidzilowa muzochitachita za pa udindo uti umenewu tamverani udindo umenewu wotchedwa kuti sulutani ndi udindo oopsa kwambiri chifukwa pali zinthu zitatu zimene zimampanga munthuyo kuti akhale sulutani kodi zikumveka eti kuchisilamuko kuli mabuku okwana 7 nthawi poti palibe zikuvuteni kulemba koma ine ndingowatchula pali mabuku okwana 7 mabuku amenewa ndi mabuku aziwanda kodi zikumveka eti demonic buku ndiye mabuku amenewa munthu umafunika uwaphunzire mabuku 7 wo ndiye ukaloweza mabuku 7 onsewa aziwandawa ndiyetu umakhala kuti wakwaniritsa chinthu choyamba mabukuwa ndi awa mabuku okhawa akupatsani chithunzi chakuti munthune chipanda yesu wanu chipanda yehova wanu amene ine ndamkhulupirira natayikiratu tamverani mabuku ake ndi awa buku loyamba limatchedwa kuti shams anuwa mu buku limeneli muli ziwanda 356 zimene umafunika kuti uziphunzire udziyitane zikhale mwa iwe ndipo udzicheza nazo mokhazikika kuzituma kapena iwe kukutumanso ziwandazo 356 buku limodzi lokha buku lachiwiri limatchedwa kuti kashifa lukuma

210 pamene buku la namba 7 kandi 6 limatchedwa alifahu sihulimi bwino mmenemu muli ziwanda 402 pepani makosana ndikuthamanga chifukwa ndikuyendera nthawi amene mufune kulemba tikumana poduka mphepo pamene buku namba 7 limatchedwa kuti jini kodi zikumveka zimenezi mukamaliza mabuku amenewa amakuonjezerani mabuku ochoka ku chipembedzo cha chikatolika amene adasunga mchinyumba chija cha ku st peters square ku vatican amanena kuti mabuku amenewa ndi mabuku amene paulo adaotcha pa machitidwe chapter number 19 ka verse 19 kupita uko nde akuti mabuku amenewa amene adaotchawa z- anasungidwabe ndi anthu otsata zinthu za masenga ndiye mmaphunziranso mabuku amenewa nawa mabukuwa pali anueli hamokibu polo ya polo duni ya duni katikizima ndi satanic bible yolembedwa ndi anton lavey ndiyekuti ukachita stade zinthu zimenezi ndiyekuti wakwaniritsa choyamba chimene chimakunyamula kukuyika pa udindo wa sulutani sizimakhala zocheza pamenepo mukuwerengera zaka folo kupita kutsogolo kuti muchite stade zimenezi zilowe mmutu muzimvana mafungo muzidziwana inuwe ndi ziwanda si ntchito yamasewera ameni ndekuti ndayima panone ndikuchokera kudziko kumeneko kumene ndikuzakumana ndi ambuye lero tamverani ukamaliza chimenechi chachiwiri chimene umafunika kuti iweyo uchite ndi kuphunzira akolona akolona okwana atatu tamverani makosana zikumveka kodi pa dziko lapansi lino kuli makolona angati atatu makolona amenewa ndi woopsa komanso ndi amphamvu kwambiri zandivuta pothamanga ndayang'anayang'ana mchikwama nde sindinapeze makolonawo koma tsiku lina ndibwera nawo ndiye mumve kolona woyamba ndi kolona wa akatolika amene imwe uja mmamuona atavala uja mwandimva eti mukamuona musaganize kuti ndi kolona wamba kolona amene uja ali ndi mikanda 66 kuyimiranso ziwanda 66 ndi ogawidwa pakati anamchita trinity anamugawa pangati patatu pena pali kankanda pena pali kankanda ndi ogawika tikumvana kodi umafunika umchite study amene uja mmenemo ndi mmene timapezamo achina babula achina estere mayina amene ife tili nawo koma na aziwanda amapezeka pa mkanda ya kuti ameni mpingo korona wachiwiri ndi korona wa asilamu amene amatchedwa kuti tasubiri korona ameneyi mumampeza atanyamula a- a- a- asilamu aja amakhala nawo aja mmanja kapena mmasitolo mwa amwenye mmapeza kuti akuwerenga korona amene uja ali ndi mikanda 99 kuyimiranso mayina aziwanda okwana 99 pamene korona wachitatu ndi korona wa chipembedzo cha chibuda kodi zikumveka izi ameni amene amakhala ameneyi amavalidwa ndi dalailama mtsogoleri yekha wa chipembezochi basi amakhala ndi mikanda 17 ndiye kuti iweyo kuti ukhale sultani upange study mikanda imeneyi ndiye uziyitanenso ziwandazo uzizidziwa kodi zikumveka zimenezi amayi ndi abambo kumeneku nkumene ndikuchokera ine ndiye kuti pamenepo tsopano umapeza kuti wapeza udindo wachani wa sultani kodi zikumveka izi tsono muthu ine chigawo changa chomaliza pa 10 minutes ndasala nayo ndifotokoze chonchi tamverani chifukwa cha zimene ndakuwuzanizi pamene ndidalekezera ku chisilamu panali pati pamenepa so ndaphunzisa ndafotokoza ziziwanda zonsezizi ndiye kuti zikundipasa ineyo kukhala wamphamvu pa zochitika za dziko lapansi kodi munthu akufuna kuuluka ziwanda zake ndi ziti akufuna kulemera ziwanda zake ndi ziti kodi akufuna mwamuna wa munthu kapena mkazi wa munthu ziwanda zake ndi ziti akufuna akawine kapena akapambane kuchina chake ndiye tsopano ndidatchuka kwambiri ndi masenga a mtundu umenewu anthu apamwamba komanso apansi ankandifuna nthawi zonse ndiwathandize kaya zikumveka kaya choncho okondedwa pomaphunzira zimenezi ndi kutchuka nazo chipembedzo chachiwiri chimene chida- ndidalowa tsopano ndi chipembedzo cha satanic worship ndiye kuti tsopano ndikuchoka ku chisilamu mwa njira ina ndikulowa chipembedzo cha- cha satanic komabe ndidakali konse kunga konse kuwiri chifukwa chipembedzo ichichi sichimathamangisa anthu awawa amatha kupembeza mosata mosavuta chifukwa kulibe mphamvu ya mtundu uliwonse yochokera kumwamba imene zipembedzozi idazilandira kuti ingapange nkhondo pakati pa satanic worship ndi chipembedzo cha chisilamu palibe chilichonse chifukwa msilikali wamkulu wolimbana ndi mizimu yakunja mizimu ya satana ku dziko lapansi ndi yesu yekha basi ndiye chipembedzo chilichonse pansi pa thambo chimene sichitenga mphamvu za yesu nkuziika pa mpingopo ndiye kuti ndi chofanana ndi satanic worship nayonso simu- simu- simutsutsana ndiye kunali kotheka kulowa uku kapena kupita kuti kupita kwinako ndiye nditamveka ndi mbiri imeneyi anyamata aja adaganiza zoti ineyo andiyitane koma chimene ndidamveka nachocho ndichibisa sindikufotokozerani kaya zikumveka kaya koma ndingochikuluwika inu nonse mukudziwa nthawi ina yake ku dziko lapansi kudavuta kwambiri munthu wina adavuta ankamsakasaka mayiko munthu amene sankapezeka kuti kodi mungampeze pati kaya zikumveka mukapita uku osampeza amerika inapita kuponya mabomba osampeza kumsakasaka samatha ndiye ma intelligent ofufuza adapeza kuti ndiye kuti munthuyi sikuti ndi ukatswiri wa kudziwa kubisalayi ayenera kuti pali china chake chamatsenga chimene chimamta chimamthandiza popanga kafukufuku mwa anthu amatsenga ndi pamene dzina langa linkata linkatchulidwa ndiye adaona kuti eya amene ifenso timtenge alowe cha satanic worship ndiye adandipempha mulowe bwana ine panalibe chovuta ndinavomera kodi zikumveka mpingo ndiye kuti ine ndidalowa chipembedzo cha satanic worship tsopano kumeneku kuti ndilowe mwachidule ndinalowa motere mpingo kodi zikumveka atandipempha ine ndinavomera ndiye anati oho tsopano mmene zililimu msonkhano wa chipembedzo cha satana wokulandirani inuyo tikutengani ukachitikira dziko lina mayiko ankatchula awiri ankati tipita ku cyprus kapena ku mexico ku north america ndiye kumeneko nkumene tikakulandirireni kodi zikumveka eti adandipatsa zipangizo zoyenera ndalama kudula tikiti ya ndege ulendo unakwana ndinakafika pamalo pamene amafuna kuti ine ndikalandirire cha ndiye kumene ine ndinapitako ndi ku mexico ku north america okondedwa mumve izi ku dziko lapansi lino zinthu sizili chimozimozi mmene inuyo mukuganizira mmene zipembedzo zikuganizira makosana satana kapena kuti chipembedzo cha sataniki chagwira ngodya zonse za dziko lapansi ndipo opulumuka apa akufunika mphamvu yapaderadera koma ya mulungu si yakusukulu sizitheka ayi kaya zikumveka zimenezo si ukaswiri wina koma akufunika mphamvu yacha ya mulungu inetu ntakafika kumeneku ndidakapeza kuti anthu muli apano mwachepa chifukwa mamembala a chipembedzo cha sataniki sankachepera pa 800 amene anabwera kudzaonerera chifukwa mbiri inali itafika pacha patali ameni mpingo ndiye timvane izi ine ntafika kumaloku anandilandira ndi adanena kuti kujoyina chipembedzo cha sataniki sitimajoyina ngati mmene munachitira ku chisilamu kuno timajoyina ndi magazi ameni ndiye munthu akamalowa chipembedzo chathu amafunika kuti apereke nsembe ya magazi zikumveka eti ndiye anandiyitana nkundiyika kutsogolo kumeneku ndinapeza pambali pamenepa apa panali timu imene imatchedwa kuti the lady devils tikambirana bwino imeneyi kaya zikumveka kwaya ameni imeneyi tikambirana bwino ndiye gulu limeneli linanyamula mpeni kuti tsopano ndipereke nsembe yoyamba kodi muli konko mukundiona kodi ndikapanga chonchi dzanja langa lili kuoneka bwino mukukaona kena kake kakuoneka kakuwala kachipsera kameneka anaboola pati pamenepa ndiye tebulo ngati imeneyi inali ya galasi koma inali ndi kamphika kunsiku kamphikaka kanali ndi manambala ngati aja amakhala kaya pa jakisoni eti mwadziwa amene aja eh? kaya pakapu yoyezera zoyezera ndiye atandibola apa nayima magazi ndikumaukhira mcha atakwana mulingo umenewo holo yonse idayimirira ndi kukuwa wow zatani zinthuzo zatheka ndekuti ine ndajoyina chipembedzo cha cha sataniki ndapereka nsembe ya magazi somverani ndikamafotokoza za sataniki worship imene ikugwilira ku dziko lapansi musaganize kuti ndizikuwuzani zinthu zimene ndawerenga pa buku mundiona pano patakhala anthu omva chizungu chokhachokha ndagwa nayo kotera kuti munthu amene angakwanise kuwerenga bwino mabuku nkufotokoza ndekuti ine sindikukwana ndikufotokozerani zimene ndinachita ndikugwira ndi manja anga kodi zikumveka eti umboni mumve pano ndi zimene ndidapanga ndikugwira ndicha andilandira ndi adatenga magazi angawa kukayeza kodi zikumveka eti atayeza adapeza kuti magazi angawa muli zoyenera kuti ndikoza kukhala mchipembedzo cha sataniki ndikuchenjezeni akulu a mpingo ntakuwuzani zimene zinachitika ku blantyre kuja ntafotokoza zimenezi ndikakhala pa network ngati sikanathawe ka voice ko ndikumveserani munthu wina wa anandiyimbira foni kundipempha kuti ambale bwanji ine undi ungondiperekeza ku sataniki ko kuja ndinakapanga msonkhano kuja kalima kalima mwemu mumfonimu awiri atatu mukandiyandikira mumvera kodi zikumveka izi eti ndiye ine sindikufuna kuti inu mukhumbire iyayi ameni koma ndikufotokoza ulendo wanga wa ine atayeza magazi adapeza kuti m'magazi mwangamu muli zimene zimathandiza ndiye ndikuwuzeni inuyo kupita ku sataniki kupita ndi awo ndi awo ndi awo enanu mukabwerera asataniki salandira magazi aliwonse kodi zikumveka zimenezi zikumveka eti ngati tikulandira zawamba nkuchikhirisitu kumene tikulandira ndi mahule omwe ndi asing'anga omwe koma anzathuwa amasankha sakungolandira ndi anayeza magazi anga ndikupeza kuti mmenemu muli dmx follow pa muyezo wa satanikiyo m'magazi mwa ine ndiye zimenezo zinapanga kuti kuphatikiza ndi zimene inu mumadziwa ndi mmene ziwanda zimatumikirira pamodzi ndi inu ndiye katerepa inuyo tikukukwezerani tuni ndiye tikukupasani udindo kuti mudzibweresa ku sataniki magazi osakhwima ndilekezera pamenepo amen kodi magazi osakhwima nchani ndikuwuzeni makosana magazi osakhwima amene adandipempha kuti ndizipititsa amayambira pa mimba imene mzimayi watenga mpaka na mwana wa zaka 4 kapena 5 chifukwa chake ndichi m'thupi la munthu mchikopamo kaya ndi mumnofu kaya mpati kaya ndi mmagazi mumakhala kolajini mumadziwa kolajini anzathu mwaphunzira eti ndiye kolajiniyo mzimayi akakhala ndi mimba akamuyeza amayambira pa 98 96 kumatsika mmusi mpaka na cha mma 94 5 ngati mzimayi ali ndi mimba kamwana kali mkatiko kamakhala ndi kolajini wambiri kodi mukundimva eti mverani akabadwa nkumakula kolajini nchani kolajini ndi chimene chimapangisa muli ndi ana anu eh? mugwire chikopa cha mwanayo ndiye mugwire chanu muona kuti ziwirizo zikuta cha mwana chikufewa chikupangisa kuti thupi la mwanalo lifewe ndi kolajiniyo nde kusataniki akati mutibweresere magazi osakhwima amatenga kolajiniyo kolajini ndi chinthu chofunika kwambiri pamene akupanga mafuta odzola azimayi tamverani mukadzola mafuta chimene chimapangisa kuti thupi lanu lizifewa chimafewesacho ndi kolajini kodi tili limodzi tili limodzi chimafewesacho nchani amazifuna kuti zizikatumikira ndi kugulitsa ndi ndalama zambiri ameni mpingo ndiye ine atandipasa udindo umenewu ngati muli patali amene muli pafupi ndiye kuti mudzaonanso ndikapanga chonchi dzanjali pali zipsera zina ziwiri apa anabola pamenepa ndi kuyikapo kanthu kachiwanda kamene kamatchedwa kuti kalaino kodi mukundimva eti kalaino ndi mulota chiphunzitso cha satana amati munthu akamabadwa tsiku limene mzimayi akubadwitsa mwana pambalipo pamakhala chiwanda chimene chimatchedwa kuti kalaino kalaino ntchito yake ndi kupanga rikodi mbiri ya munthu kuchokera tsiku limene walira kubadwa m'mimba mwa mayi wake mpaka tsiku limene adzamwalira pamene mukuyendapo kalaino amakhala ali pati pambuyopo kupanga recording information kodi zikumveka eti? ndiye mapolofeti a ku dziko lapansi ankabwera kwa ife kuti tidzagulisa kalaino aziyika uku kapena apa tamverani ndiye chimachitika ncha ndiye kuti kalaino ndayika apayu ndi chiwanda chimene chimakhala ndi inu kuchokera tsiku limene mwabadwa chikute- chikutenga information ine ndayimirira panomu inu si mwayima apa pambali pa ndiye kuti pali cha kodi mukundimva eti ndiye muli mtchalichi ndiye kuti kalaino uyu akundipasa information iwe ndiwe judi kwanu ndi kwakuti bambo ako chifukwa chakuti iweyo ndine sitinaonane koma ndikutchula zenizenizo zotsatira zache true man of god kodi mukundimvesa makosana nkadalondola makobiri ku dziko lapansi nkadangoyambisa tchalichi chifukwa nkuti kalaino akugwirabe ntchito mthupi mwangamo ameni now ziwanda zimenezi zasokoneza ku dziko lonse lapansi ndiye okondedwa kwa ine lero mundilole kuti ndilekezere pamenepa sinabe nthawiyi ndendende nthawi imene adandipasa 30 minutes yanga ikuthera pati pamenepa ndasiyira pakuti nditalowa sataniki ndapereka nsembe magazi anga awayeza anandipasa udindo wokatenga magazi osakhwima kupitisa ku sataniki ndekuti mawa ndidzayambira pamenepo timatenga bwanji kupita mpaka uko ameni mpingo mulungu aku